Tháinig mé anall anseo inniu chun na tarracóirí go léir a fheiscint. Is breá leis na buachaillí John Deere's agus tá roinnt maith acu anseo inniu agus cúpla airgead chomh maith a thabhairt suas don Hope Foundation chomh maith.
Rith tarracóirí ar siúl againn i Murray's, Tigh Mhuirithe, thíos sa Heilbhic. Tá siad ag dul thimpeall an tSeanaphobail agus ar ais anso. Bhí ana-chuid le déanamh againn chun an lá seo a eagrú. Bhí orainn rudaí a bhailiú i gcomhair crannchur agus ceapairí agus earraí mar sin a dhéanamh don rud seo. Caithfimid 2,000 a thuilleamh don An Hope Foundation chun dul ann. Tá Chloe i mo rang ar scoil. Táimid ana-chairdiúil so táimid ag déanamh é le chéile ionas gur féidir linn cabhrú lena chéile agus an airgead a fháil níos mire. Beidh seisear ó an meánscoil ag dul go dtí Calcutta an bhliain seo chugainn. agus tá súil againn a lán airgid a dhéanamh inniu chun cabhrú leis na páistí i Calcutta. Beimid ag dul go dtí ospidéil agus ag bualadh le páistí agus ag cabhrú leo i scoileanna agus rudaí. Beidh tarracóirí ag bailiú anseo agus beidh siad ag tiomáint timpeall an paróiste. Seán Mac an Óige is ainm dom. Tá mé anseo le mo New Holland 8360. Tá mé ag glacadh páirt anseo sa Tractor Run do an Hope Foundation.
Mar mháthair is dócha, yeah, tá imní orainn go léir iad ag dul ach bhí na daoine ó Hope síos linn agus mhíníodar dúinn cad a dhéanann siad leo, cá fhanann siad agus cad a dhéanann siad leo gach lá. Bíonn 60 dalta ag dul leo so beidh siad go léir i dteannta a chéile agus súil againn go mbeidh. Bainfidh siad taitneamh as an am ann. Beidh sé ana-dheacair orthu ach tugtar cabhair dóibh ann chomh maith agus sa mbaile ina dhiaidh. Foghlaimeoidh siad just na rudaí atá ag dul ar aghaidh ins an domhan tá a fhios acu is dócha ón idirlíon agus ón nuacht na rudaí a bhíonn ar siúl but chun é a fheiscint go díreach beidh sé deacair orthu ach súil agam go mbeidh siad ok ann. Tá a lán rudaí difriúla á dhéanamh acu. Bhí maidin caife acu thall i tigh Mhuiríosa tamall ó shin agus chuir mo chara liom, Eilín Kiley, ceolchoirm ar siúl ins an séipéal i Dún Garbhán. Tá siad ag díol ticéidí, barraí seacláide, dul ó tigh go tigh. Tá siad ana-ghnóthach ar fad chun na rudaí seo go léir a dhéanamh. I suppose an ról atá agamsa anseo inniu just chun cabhrú leo leis na ceapairí, bonnaí, cupáin tae. díol na dticéidí agus rudaí mar sin agus ag súil go mbeidh go leor daoine anseo chun cabhrú agus tacú leo.
Táim sa rang céanna le Chloe agus Orla agus fuair mé an tarracóir ó mo dhaid so níl sé deacair an tarracóir a thiomáint mar bhí mise thimpeall an tarracóir gach lá de mo saol really agus bhí mé ag imeacht le mo dhaid an-chuid lá agus bhí seisean an duine a bhí ag tabhairt tacaíocht dom chun é a thiomáint. Bíonn paisinéirí sa suíochán san ach is féidir cur aon rud air leat really. Bhí mo mháthair ag suí ann nuair a bhí mé ag teacht síos agus bhí mo bodhrán suas anso. Is dóigh liom tháimid ag dul amach go dtí Roberts Cross. agus ansan tháimid chun casadh ar chlé suas faoin Seanaphobal agus ansan tháimid chun casadh clé arís chun dul síos go dtí Seaview agus bíonn an-chuid viewanna deasa ó Seaview agus ansan tháimid chun tar ar ais anseo.